ala ka jɛn kɔnɔ an y'a laɲini ka video min kɛ nin tɛ an ka laada ye kosɛbɛ ka d'a kan réseaux sociaux ninnu kuma fɛn nɔgɔman tɛ mais kuma dɔ la lahaliya dɔw bɛ fɛn wajibiya hadamaden kan ka sɔrɔ i fɛla tɛ ɛɛ an bɛ hakɛto ɲini an ka karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɛ kuma dɔ la a bɛ se ka kɛ an bɛna kuma minnu fɔ u ka laɲiniw tɛ mais an b'a bila darura minɛn kɔnɔna na ɛɛ o s- o tɛ dɔwɛrɛ ye k'a sababuya kɛ a bɛ kalo kelen wali o ɲɔgɔnna bɔ an ye an balimakɛ dɔ an y'a ka kumakanw ye bɔlɔlɔ sanfɛ ɛɛ ko journaliste don an b'a tɔgɔ fɔ pour que kow ka jɛya o tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye abudul ɲangi ye donc abudul ɲang tiɲɛ na a ye kuma dɔw fɔ kuma minnu ni farati kumaw don faratiw b'a la kosɛbɛ ɛɛ kuma lasurunya la ne yɛrɛ n bɛ se k'a fɔ nin ye ne yɛrɛ ka carte de presse ye ala ka jɛn kɔnɔ ɛɛ ne ye arabisant de ye n ye franco arabe de kɛ mais alhamdulillah bi n fana bɛ journalisiya domaine kɔnɔna na n ye formation k'a la an bɛ ala tanu n bɛ dɔ dɔn a la donc kuma laɲini ye mun ye o de ye k'a fɔ anw ye min mɛn k'a fɔ journaliste i ka journalisiya kadiri kɔnɔna na i kan ka kɛ maa ye maa min b'a ka mow pese i b'i ka kuma fɔtaw jateminɛ i b'i yɛrɛ kɔlɔsi ka bɔ kuma faratilenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ye formation dɔ kɛ a bɛ ɲini ka san kelen ɲɔgɔnna bɔ

i jɔyɔrɔ ka kan ka kɛ mun ye i ka baara ka kan ka kɛ mun ye waati min na ɲɔgɔn faamuyabaliya ni o lahaliya bɛ yen ɛɛ kuma lasurunya la pour que kuma kuntagala kana janya ɛɛ abudul ɲang an y'a ka kumaw mɛn plateau dɔ sanfɛ ne ye a mɛn a bɛ waati bɔ nka kuma ninnu tiɲɛ na n y'a ye k'a fɔ farati kumaw b'a la ɛɛ n ma fɛn fɔ o kɔfɛ n y'a dɔn an balimakɛ dɔ bɛ yen nɔ ale bɔra a ye video dɔ kɛ a ye jaabi dɔw ta ka ɲɛsin abudul ɲangi ma a ka kumaw la bon abudul ɲangi a seginna ka o balimakɛ in a jaabi k'a ka kumaw kɔ segin bon an y'a ye k'a fɔ a ka jaabi ninnu kɔnɔna na a b'i n'a fɔ il persiste i n'a fɔ a bɛ fɔ cogoya min na a jɔlen bɛ a ka hakilinaw kan o hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye k'a fɔ sawudiya jamana ko université islamique min bɛ madina n'o ye ala kira nɛɛma ni kisi b'a ma a ka dugu ye ko université islamique in ko a bɛ terorisiw fɔrɔme ɔ n y'a dɔn a ka jaabi kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ a ye rectification kɛ k'ale m'a fɔ k'a fɔ université in bɛ kalanden fɛn o fɛn fɔrɔme k'a bɛɛ terorisi de ye mais ko a bɛ terorisiw terorisiw b'a la quoi a bɛ minnu fɔrɔme a dɔw ye terorisiw ye donc ne ye kuma ninnu n y'u lamɛn ala ka jɛn kɔnɔ jaabi dɔw bɛ n bolo ka ɲɛsin a ka kumafɔlen ninnu ma an balimakɛ o ka kumaw jaabi la nka ni ala sɔnna a ma eh, ne tɛna kuma porokotolen fɔ k'a fɔ n bɛ dɔgɔyalimanw ta k'a ɲɛsin a yɛrɛ personne ma ka d'a kan o tɛ laɲini ye laɲini ye min ye o de ye idew ye pour que maaw bɛ se ka bɔ fili la cogoya min na ka d'a kan an bɛ waati min na bi kuma dɔ la ni kuma fɔra surtout nin bɔlɔlɔ sira ninnu a tile la kuma bɛ taa fan caman i b'a ye surtout an ka jamana ninnu kɔnɔ a bɛ fɔ ko jeune leaderw leader d'opinion eh, ko funankɛ dɔw bɛ yen u ka hakilinaw jamaw b'a kɔ bon i b'a ye u ka video minnu n'u b'a kɛ videoman ninnu a viw ka ca kuma dɔ la mɔgɔ ba kɛmɛw viw bɛ se o ma ɔ donc o kama an y'a ye k'a fɔ min ka fisa an fana bɛ se ka jaabi min di a ka kuma ninnu dɔw la an k'o jaabi kɛ mun kosɔn a dɔ la a bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ dɔw fana labɔ fili ninnu kɔnɔna na o de ye laɲini ye an bɛ ala deli ala ka an bɛn sawaba ma donc n'i ye an balimakɛ abudul ɲang a ka kuma ninnu ta k'a mafilɛ a ye jaabi minnu ta k'a ɲɛsin balimakɛ min ye video kɛ ka a ka kumaw kɔsegin a ka jaabiw kɔnɔna na sinsinna kumakan dɔ kan balimakɛ in ka kumaw kɔnɔna na o kumakan ye jumɛn ye ko balimakɛ in y'a yira k'a fɔ ko olu bɛ taa kalan kɛ madina o tuma k'olu bɛna na ka silamɛya ka a ɲuman ɲuman a sanuman fɔ mɔgɔw ye ani ka mɔgɔw labɔ dibi kɔnɔ ka taa n'u ye nɔɔrɔ kɔnɔ donc n y'a dɔn nin kumakan in a sinsinna nin kan kosɛbɛ ka jira k'a fɔ ko nin yɛrɛ yɛrɛ de ye ko in ye ko ni mɔgɔw sera ka nin kuma in kɔrɔ faamuya u b'ale ka kuma faamuya donc abudul ɲang ka faamuya la a fɔlen k'a fɔ ko eh, kalandenw bɛ silamɛya ɲuman kalan ka mɔgɔw bɔ dibi la ka na n'u ye nɔɔrɔ la donc ale bolo maliyɛnw bɛ silamɛya la ka ban ah, dibi tɛ yan nɔ u mago tɛ nɔɔrɔ la an b'a fɔ k'a fɔ adamaden ɛɛ n'i tɛ domaine min dɔn a ka kan i k'i yɛrɛ sɔn minɛ ka bɔ a la ka d'a kan ni terrain min filɛ nin ye i n'a fɔ a bɛ fɔ cogoya min na c'est glissant c'est un terrain glissant e ma silamɛya kalan kɛ hali n'i y'a kɛ a dɔ la i ka kalan o ma taa ɲɛfɛ nin formule min filɛ nin ye k'a fɔ ko ka mɔgɔw bɔ dibi la ka taa n'u ye nɔɔrɔ la kuranɛ yɛrɛ de ka kuma taasira ye nin ye i b'a ye kuranɛ aya caman bɛ yen min bɛ nin fɔ ka caya suura dɔ bɛ yen a bɛ fɔ a ma ko suuratu talaq n'o ye suura min n'a tɔgɔ dalen don divorce la divorce a dɔ la n'i ye kuranɛ traduction français laman sɔrɔ i bɛ taa ta a kɔnɔna na aya a ni verset numéro hakɛ o tuma n hakili panna ka o préciser mais n bɛ verset in kalan minnu b'a dɔn u b'a dɔn Allahu taala ko yen nɔ ko rasulan yatlu alaykum ayatillahi mubayyinatin liyukhrija alladhina amanu wa amilu salihati mina zulumati ila nur Allahu taala ko k'ale ala kira ci nɛɛma ni kisi b'a ma k'a kɛ ciden ye ko ciden min n'a bɛ Allahu taala ka kumakanw kalan a jɛlen o tuma ko a bɛ muminu ala ko yan muminu dɛ an ka kuma lamɛn kosɛbɛ ala ko ko mun kosɔn o aya jɛlen ninnu ka kɛ sababu ye ka muminiw mɔgɔ minnu limaniyara k'u labɔ nɔɔrɔ kɔnɔ o tuma ka taa n'u ye ɛ k'u labɔ dibi kɔnɔ ka taa n'u ye nɔɔrɔ kɔnɔ ala ko muminiw yɛrɛ de donc n b'a f'i ye nin ye kuranɛ formule de ye c'est pourquoi hadamaden n'i tɛ terrain min dɔn i kɔlɔsi k'a fɔ i bɛ yɛlɛn o terrain in o kɔnɔna na n'o tɛ i bɛ glisser n'a fɔra ko ka muminiw bɔ ɛ dibi kɔnɔ ka taa n'u ye nɔɔrɔ kɔnɔna na ɛ o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye o a kɔrɔ tɛ k'a fɔ muminu tɛ u tɛ silamɛya la o mais an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ hadamaden waati bɛɛ a mago bɛ hakili jigin na ɛ hadamaden mumini silamɛ i ka limaniya n'i ka silamɛya kɔnɔna na ɛ waati dɔ la i bɛ cɛnɛ donc an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn waajulu ninnu bɛ kɛ hadamaden ye de pour que ka hadamaden rappeler i n'a fɔ a bɛ fɔ kuranɛ yɛrɛ y'o fɔ an ye cogoya min na a donc mumini silamɛ a bɛ se ka sonyɛni kɛ silamɛ bɛ se ka jɛnɛya kɛ silamɛ bɛ se ka gulɔ min ɔ o tuma kuranɛ aya ninnu a bɛ kalan hadamaden kan a bɛ kalan silamɛ kan pour que o tuma i ka se k'i kɔ segin ka bɔ o tuma o fili ninnu kɔnɔna na donc ne ka faamuya la ne tɛ balimakɛ n t'a ŋaniya dɔn a kɛlen ka fɔli min kɛ ko olu bɛ kalan kɛ université la u bɛ na ka silamɛw labɔ dibi kɔnɔ ka taa n'u ye nɔɔrɔ la ne t'ale ka ŋaniya dɔn mais ne kɔni b'a dɔn k'a fɔ kuranɛ ka formule don wa kuranɛ y'a fɔ ala ka nin kumakan in n'an bɔra k'a fɔ sisan ala ko a ye ala kira ci nɛɛma ni kisi b'a ma mun kosɔn a ka kuranɛ aya jɛlen ninnu minnu n'a bɛ u kalan a ka muminiw labɔ o tuma dibi kɔnɔ ka taa n'u ye nɔɔrɔ kɔnɔ donc i kana o ta k'o kɛ fɛnba ye k'a fɔ i bɛ mɔgɔw lafili ni a ye ala k'an bɛn sawaba ma n'an ye a ka kumakanw fana kɔnɔna jateminɛ an b'a ye a da sera fɛn dɔ ma c'est très très dangereux ɔ fɛn min n'a bɛ munumunu na adamaden dɔ hakili kɔnɔna na an y'a fɔ an bɛ réseaux sociaux tile min na bi vraiment gravité b'a la kosɛbɛ o ye jumɛn ye o de ye hadisa ko ye aa ko hadisa ko barokanw de don hadisa tɛ tiɲɛ hali n'a y'a sɔrɔ ale m'a fɔ ko barokan n y'a fɔ de don ka d'a kan mɔgɔ minnu bɛ hakilina in kan dɔw b'a fɔ ten dɛ donc k'a fɔ ko hadisa kow tɛ tiɲɛ ye quoi ɛɛ mɔgɔ min bɛ nin kuma in fɔ n'o y'a sɔrɔ i b'a kɔlɔlɔ dɔn walahi i t'a fɔ i da la n'o y'a sɔrɔ i ye silamɛ ka d'a kan i kana taa yɔrɔ jan yɛrɛ n'a y'a sɔrɔ e ye silamɛ ye ɛ ni hadisa ko tɛ tiɲɛ ye e bɛ seli min kɛra su ni tile i ye seli in i y'a bɔ min kuranɛ ko an ka seli de mais kuranɛ dayɛlɛn ka taa fatiha la fo ka taa bila wannasi la i ka kuranɛ aya dɔ yira min b'a yira k'a fɔ ko fitiri ye jogo saba ye ou bien selifana ye jogo naani ye o tuma ko n'i bɛ fitiri seli jogo fila fɔlɔ la i k'i kan kɔrɔta ni kalan ye jogo laban na i k'i kan majigin aa o tuma k'a fɔ ko n'i bɛ jaga bɔ nin hakɛ in de bɛ bɔ jaga la ni ɲaamɛ sera nin hakɛ ma nin bɛ bɔ a la ni nafolo warijɛ ni sanu sera nin hakɛ la nin bɛ bɔ a la n'i bɛ taa hiji maka o tuma ko hiji baaraw bɛ kɛ tan naamu bɛ ta yɔrɔ in na tawafu bɛ kɛ tan boli bɛ kɛ safa ni marwa ni ɲɔgɔn cɛ nin cogoya in na o tuma kantigɛ fɛn hadiya bɛ kantigɛ tan o tuma hiji a waati ye nin tile hakɛ a yɔrɔ yira kuranɛ kɔnɔ hali denmisɛnnin fitinin min n'a ye dɔɔni kalan silamɛya la u b'a dɔn k'a fɔ ko nin kuma minnu filɛ nin ye kuma kalantanw de don quoi c'est pourquoi toujours an bɛ segin kuma kelen kan ni hadamaden tɛ terrain min dɔn o tuma n'i yɛlɛnn'a kan i sen bɛ glisser Ɛ a ka kuma kɔnɔna na a ko ko ale m'a fɔ ko université min bɛ Madina o tuma ko a bɛ maa o maa former k'a bɛɛ lajɛlen ye terroristes de ye mais ko u fanba ou bien ko karamɔgɔba fanba minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ ko olu formela yen de ko terroriste hakilina de b'u la donc an bɛ min fɔ a ye o yɔrɔ la o ko ka nɔgɔn a k'a bolo ɲɛsin karamɔgɔba kelen ma mali kɔnɔ dɔrɔn min n'a y'a ka formation kɛ Madina université la k'a fɔ ko terorisiya o jɔlen bɛ a la a ko o dalilu jira o delila ka terorisiya baara kelen kɛ eh, nin kuma yɛrɛ min filɛ nin ye nin ye dɔgɔyalima de ye ka taa ka ɲɛsin mali autoritéw ma o donc a bɛ n'a fɔ service de renseignement tɛ mali kɔnɔ a sécurité d'état tɛ yen donc mali la fɛn o fɛn bɛ kɛ jamana a kanu na ou bien jamana a juguya la o tuma mali ɲɛmɔgɔw tɛ foyi kalama o la donc vraiment nin kuma ninnu an b'a fɔ k'a fɔ kumaw de don kuma minnu ni mɔgɔ min ni faamuya dɔɔni b'i la dɔrɔn o tuma i bɛ kuma ninnu wo ye quoi ala k'an bɛn sababa ma a ka kuma ninnu kɔnɔna na fan min fana ye kabako ye a ye écrivain français dɔ a y'o ka kuma fɔ k'o kɛ dalilu ye a y'o ka son yɛrɛ passer quoi ko écrivainba don bon ko fonctionnaire haut fonctionnaire de défense fana don faransi ko a tɔgɔ ye Pierre Comesa ou bien Pierre Conesa ne ma fili a ko écrivainba don donc a y'o ka son a ye o la passer hakili la ni mɔgɔ min ye a lamɛn mais ne hakili la nin son min filɛ ka passer nin ye son in a latɛmɛna a bɛ waati bɔ ne yɛrɛ ka mémoire ma fili a a bɛ waati bɔ peut-être kabini M5 ko problème waati ka d'a kan n fana bɛ RFI suit ka caya mais min ye kabako ye nin point in na o de ye k'a fɔ an ye min jateminɛ an balimakɛ la nin waati laban in ninnu na ale yɛrɛ a ka combat bɛɛ ɲɛsilen don faransi kɛlɛ ma an b'a ye pla plateauw sanfɛ waati bɛɛ a yɛrɛ sisan maa minnu bɛ faransi kɛlɛ la hali n'o y'a sɔrɔ a b'a fɔ a ka kumaw kɔnɔ k'a fɔ ale ye faransi kɛlɛ daminɛ mɔgɔ caman ɲɛ minnu b'a la ɔ mais bi kɔni n b'a dɔn fanga b'a la kosɛbɛ ka d'a kan n'i ye jateminɛ kɛ nin waati laban ninnu na gɛlɛya min bɛ mali jamana ni Côte d'Ivoire jamana ni ɲɔgɔn cɛ o tuma Côte d'Ivoire maa minnu n'u u bɛ bolola Mali kɔnɔ an bɛ Ala deli Ala ka jisuma ni bɔda ko kɛ ko in na teliya la quoi ka d'a kan an ka jamana in bɛɛ lajɛlen ye balimamaw de ye donc n'i y'a jateminɛ a ka kumaw kɔnɔna na plateau ninnu kan ale yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko ko in ko labɛnnen de ye MINUSMA ani Faransi de bolo ani Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔ mais ko Ala y'a kɛ u ka jɛ ye jɛ min ye donc ko in poyilen lebu kɛlen a la u y'a doni da Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔ kunna n'o tɛ ko maa si tɛ ko in kɔfɛ fo k'a sɔrɔ n'o de ye ONU ani faransi bon e yɛrɛ b'a fɔ i ka kumaw kɔnɔ k'a fɔ donc faransi olu de bɛ kan ka terroristes dɛmɛ mali kɔnɔ olu de ye nin lahalaya cɛjugu kɛ e bɛ tila ka faransi haut fonctionnaire de défense dɔ ka kuma ta cogo di k'o kɛ dalilu ye an ka nin jatemina a mun de b'an da o ka kuma la ale bɛ kuma min fɔ k'a fɔ ko université islamique de Médine o tuma k'o de bɛ kan ka terroristes former mun b'an da o cɛ in ka kuma la mun b'a jira an na k'a fɔ ko cɛ in a bɛ k'o kuma min fɔ a tɛ kan ka faransi ka laɲini dɔ de sabatili o laɲini ni kuma in ye wa parce que ale ale yɛrɛ b'a fɔ a ka kumaw kɔnɔ k'a fɔ RFI min filɛ nin ye ko faransi ka politi politique extérieure o porte-parole RFI o don RFI bɛ faransi ka poli politique extérieure o baara sabatili dɔrɔn de la ale ni France 24 donc mun b'a jira an na k'a fɔ nin cɛ in n'o ye écrivain ye Pierre Comesa ou bien Pierre Conesa écrivain haut fonctionnaire de défense mun b'a jira an na k'a fɔ ale ye analyse min kɛ université islamique kan Madina k'a fɔ a fana tɛ don o kadiri de kɔnɔ wa aa parce que n'i y'a jate minɛ a ka kuma kɔnɔ a ko université islamique in donc k'o bɛ ka terroristes former k'u lacɛrin diɲɛ fanba fan caman ɔ donc ko n'i y'a jate minɛ a ye exemple min fɔ ko mali kɔnɔ ko université islamique in ko diko ye kalan kɛ yen de ah, donc ko n'i y'a jate minɛ diko k'o de bɛ mali silamɛya représenter o yɛrɛ kuma min filɛ nin ye o tɛ tiɲɛ ye dalilu jumɛn b'ale bolo k'a fɔ diko o bɛ mali silamɛya présenter c'est vrai diko kɛra silamɛ ɲɛmɔgɔ ye haut conseil islamique ɲɛmɔgɔ don ala ka diɲɛ kɔnɔ karamɔgɔba don mɔgɔ bonyanenba don jamana in kɔnɔ ɛ diko yɛrɛ b'a fɔ a ka kuma kɔnɔ ko il est perfectible adamaden si dafalen tɛ an bɛ ala deli ala ka a sen sabati sawaba ka an ni a tanga donc cɛ in ko a ka kuma kɔnɔ ko diko k'o de ye mali silamɛya représentant ye k'o formena Université islamique de Médine na donc a bɛ fɛ k'a jira dɔrɔn ka terrorisiya image da diko kan donc o bɛɛ lajɛlen laɲini jumɛn b'o la communi- guerre communication de don bon n'o image sabatira k'a fɔ donc diko formela yen diko de ye mali silamɛya ye représentant ye toujours faransi ka laɲini ye mun ye ka se ka sabati anw fɛ yan o laɲini in tɛ sabati wa an kunkolo an hakili an kunkolo b'an kan da la quoi aw kan'a miiri k'a fɔ an tɛ fɛn kalama ko an ye arabisants de ye an bɛ fɛn kalama dɛ walayi mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye silamɛya in kalan i hakili bɛ dayɛlɛn ala bɛ nɔɔrɔ dɔ d'i ma quoi mais ni mɔgɔ min i t'o dɔn donc e bɛ to i ka fili kɔnɔ an bɛ ala deli ala k'an bɛn sawaba ma donc k'a fɔ ko diko de ye mali silamɛya représentant ye an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ karamɔgɔba caman bɛ jamana in kɔnɔ yan nɔ jama bɛ minnu nɔfɛ a m'olu kɛ mali silamɛya représentant ye dɛ mais ko diko de don quoi laɲini wɛrɛ t'a la donc ka terrorisiya image da diko kan o la olu bɛ dalilu sɔrɔ o tuma ka se ka sabati mali kɔnɔna na nin kɛra kuma dɔ ye a ka kuma ninnu kɔnɔna na point dɔ fana kɛra jumɛn ye

ɛɛ a fɔ eh, Muhammad bin Salman ko wulila ni réforme dɔw ye donc Saudiya terrorisiya taara ka d'a la est-ce que o ni Saudiya bɛ kan ka terrorisme former o ye kelen ye wa e ko ko terrorismeya dalen don o la donc o kɛra sababu ye ko nin wulila ni réforme dɔw ye o tuma kalan ni fɛn taabolow la université islamique Medina olu bɛɛ y'u niyɔrɔ sɔrɔ a la bon donc sisan nin b'a yira e yɛrɛ ka kuma kɔnɔ i m'a fɔ k'a fɔ ko a fɔra ko université islamique ko terrorismeya bɛ yen dɛ ou bien a bɛ kan ka terrorisme former e m'o fɔ k'i tilen yan e ko de ko terrorismeya talen don k'a da o tuma Saudiya la donc o kɛra sababu ye Muhammad bin Salman k'a bɛ kan ka wuli o tuma ni réforme dɔw ye ɔ fɛn min talen don k'a da i la ani i bɛ k'a kɛ est-ce que o ye kelen ye donc an k'an hakili munumunu kuma ninnu na kosɛbɛ An bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ diɲɛ jamana bɛɛ la université ba fɛn o fɛn bɛ yen a si tɛ bɔ autorité ka mainmise kɔnɔna na a tɛ bɔ u ka kɔlɔsi kɔnɔ o ye diɲɛ jamana bɛɛ taabolo ye ka d'a kan an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ n'i bolo bɔra i ka jamana universitéw kan o tuma kalandenw bɛna former a kɔnɔ minnu bɛna i ka fanga ta k'a yara ka bɔ yen ou bien u ni jamana ka hakilina tɛ kɛ kelen o la an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ université ba minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen directeurw a recteurw a nomination u bɛ kɛ conseil des ministres na décisionw bɛ ta haut niveau de la donc u tɛ bɔ jamana ɲɛmɔgɔ ka mara kɔnɔ cogoya si la pour que a ka se ka gérer ka bɛn jamana politique ma bon o kuma kelen in kɔnɔna na a ko a ka point dɔ la ko n'i y'a jateminɛ k'ale m'a fɔ k'a fɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ bɔ université in kɔnɔna na k'a fɔ k'a bɛɛ ye terroriste de ye wa k'ale m'o fɔ bon donc o la sisan an b'a fɔ ɔ université in tɔgɔ kɛrɛnkɛrɛn kun sisan ne ko ko e m'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ former a bɛɛ ye terroriste ye izan a tɔgɔ kɛrɛnkɛrɛn kun ka d'a kan ni mɔgɔ dɔ ye kalan kɛ université islamique la Madina o kɔfɛ a tigi bɔra yen a taara don terroristew ka rang na dɔnku o dakun université kunna o ɲɔgɔn bɛ se ka kɛ fan wɛrɛ mɔgɔ bɛ se ka kalan kɛ université wɛrɛ la mali la yan ou bien Sénégal ou bien école publique dɔ la kɔfɛ a bɛ taa terrorisme ka aran na est-ce que an b'a da k'a fɔ a ka terrorisme ka aran choisili o sababu de ye k'a fɔ a ye kalan kɛ université min na o de don dɔnku vraiment an ka sabali quoi an ka sabali o tɛmɛnen kɔfɛ a ko fana ko Université islamique minnu université islamique min bɛ madina ko faculté minnu b'a kɔnɔ ko balimakɛ in ka o faculté a k'u tɔgɔ fɔ quoi e faculté caman de bɛ yen n y'a fɔ i tɛ fɛn min dɔn i kan'i yɛrɛ bila la ɛ faculté sariya bɛ yen nɔ kuliyatu sariya an ka kalandenw fanba caman bɛ taa yen dɔ wɛrɛ tɛ kalan yen silamɛya sariya o taabolo dɔnniya de bɛ kalan yen kuranɛ ni hadisa ale ni fiqhu ni jurisprudence silamɛya taabolo o bɛ kalan silamɛ ni k'i ye silamɛ ye ka ban mun b'i bali silamɛya sariya o ɲɛɲini na k'a dɔn aa mun b'i bali o ɲɛɲini na k'a dɔn o de bɛ kalan yen kɛ o ye ko dogolen ye wa n k'o bɛ kalan mali université minnu b'an bolo mali kɔnɔ yan silamɛya sariya bɛ kalan kɔnɔna na o problème ma yɔrɔ bɛ min a kuranɛ faculté bɛ yen nɔ dɔ wɛrɛ bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko usuluddin aa hali kɔsa na an b'a f'a ma i yɛrɛ k'i ka kuma kɔnɔ ko réforme bɛ kan ka kɛ université wɛrɛw bɛ yen an y'a mɛn a rɛkitɛriw la k'a fɔ u bɛna université wɛrɛw créer o tuma min tɛ nin fɔlen ninnu si ye donc a ka kuma kɔnɔna na a da sera fana k'a fɔ ko eh, an balimakɛ in yɛrɛ k'a b'a yɛrɛ danbe ka taa sunna ma donc ko sunna mɔgɔw ka dusukunnasiri ye de k'a fɔ ko alahu taala kelen de bɛ ko bɛɛ kɛ donc ko o la balimakɛ kɛlen k'a fɔ ko a filɛ jɔyɔrɔ min na ko sunna mɔgɔw de sababu don donc k'o b'a yira k'a fɔ ko a yɛrɛ dalen tɛ a ka dusukunnasiri la puisque a ye ko sɛmɛ fɛn wɛrɛ la min tɛ alahu taala ye la ne tɛ balimakɛ ka dusukunnasiri dɔn ɔ mais ne bɛ fɛ ka min f'i ye an dalen don latigɛ la o y'an ka dusukunnasiri taabolo ye o ye silamɛ bɛɛ ka dusukunnasiri taabolo ye ala taala de bɛ fɛn bɛɛ latigɛ ka d'a kan kuranɛ y'o fɔ an ye k'o jɛ ani hadisa ɔ mais o yɔrɔ kelen na an dalen don sababu fana la silamɛ ɲuman bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ka da latigɛ la ani ka da sababu la olu tɛ ɲɔgɔn fɔɲɔgɔnya bari sababu o fana ye latigɛ dɔ de ye dɔnku vraiment i k'a essayer i k'o yɔrɔ faamuya n'a fɔra ko ala taala de bɛ ko bɛɛ kɛ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko sababu tɛ ko la dɛ don o don o sunnamɔgɔ ninnu olu de tɛ wuli don o don ka taa sugu la aa u bɛ farida duuru bɛɛ seli misiri kɔnɔ u bɛ sun aa u bɛ baara kɛ ni silamɛya kiiriw ye seko damayira la a don o don u tɛ wuli ka taa suguw la wa ka t'u ka sanni ni feere kɛ jago la est ce que u sigira misiri kɔnɔ u sigira so kɔnɔ k'a fɔ ala ye ko bɛɛ latigɛ u tɛ sɔn ka baara kɛ wa vraiment o tuma an k'o yɔrɔ faamuya nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ point belebeleba dɔ kɛra jumɛn ye vraiment c'est très très grave o de ye a bɛ n'a fɔ fɛn min lebu dara kɛnɛ kan ale yɛrɛ tilala ka segin o kuma kelen ma aa vraiment o ye dabalibanko ye dɛ ɛ fɛn min kɛra lebu ko ye o ye jumɛn ye ale ko a ka kuma kɔnɔ ko markazi min bɛ banankabugu dawakɛlaw ka markazi misiri ko n'i y'a jateminɛ ko 2012 o terorisiw o tuma k'a fanba bɛɛ lajɛlen tun bɛ markazi in kɔnɔna na alahu akubaru nin ye kabako kuma ye dɛ aa ne hakili la nin ko in a lebu dara kɛnɛ kan ne hakili bɛ mɔgɔ min fɛ i yɛrɛ tun da man ka se nin ma tuguni pour que ka kunkɔrɔta di sunna misiri ninnu ma mais e tilala ka segin o ko in kan tuguni ɛ ko 2012 terorisi ninnu k'a fanba bɛɛ lajɛlen o tun bɛ banankabugu misiri kɔnɔna na ɛ an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ 2012 kirisi ninnu daminɛna cogo min bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ kunnafoniw suit problème tun tɛ mali la yan hali n'o y'a sɔrɔ an b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ dɔw murutilen tun bɛ an ka jamana in kɔnɔ kabini waati k'a fɔ u bɛ indépendance ɲini ou bien u bɛ autonomie ɲini o tuma o y'a damana kuma ye ɔ mais kirisi min kɛra libi analyse bɛɛ bɛ nin fɔ k'a fɔ kirisi in sababu la ɔ mɔgɔ minnu tun bɛ yen nɔ peut-être maliyɛnw don u sigira yen ka mɛn faransi jamana ɲɛmɔgɔw de layidu ta u ye k'a fɔ u ka na mali la o tuma k'u bɛ na ɛɛ sigiyɔrɔ d'u ma yan ka d'a kan laɲini min b'u la n'u bɛnna u sera k'o sabati u ye donc bɛɛ b'a dɔn mali crise o de y'a a gravité o de y'a se nin yɔrɔ in na u ye an ka sɔrasiw kantigɛ an bɛ ala deli ala ka hinɛ o tuma an ka sɔrasiw bɛɛ lajɛlen na donc olu ye histoire ye minnu dɔnnen don quoi mais n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn donc a k'a ka kuma kɔnɔna na ko 2012 o tuma terrorisiw fanba bɛɛ tun bɛ marikazi misiri la banankabugu walayi nin ye kabako kuma ye quoi donc ko marikazi misiri sigiɲɔgɔnw u kɔmansera ka terrorisi ninnu ye faransi 24 kan a k'u ko nin nin ye nin misiri in kɔnɔ maaw de ye an b'u dɔn quoi donc rumɛriw kɔmansera ka cɛri cɛri k'a fɔ ko maramafɛnw armes bɛ misiri kɔnɔna na donc ko polisiw ye taa ka segin caman kɛ yen a bɛ siɲɛ saba wali siɲɛ damadɔ bɔ u ye misiriw da bɛɛ minɛ ɔ nka o yɔrɔ in na jaabi min bɔra polisiw ka o taa ka segin na i m'o fɔ direct la i m'a fɔ direct la k'a fɔ a jaabi kɛra min ye u ye armements ɲini u ma foyi sɔrɔ a kɔnɔna na voilà bon n t'a dɔn i ɲinana o kɔ de wa ou bien mun hali taalen ɲɛfɛ i ye commissaire fɔ k'a fɔ septième arrondissement commissaire e wulila ka s'a ma Donc ko i y'a fɔ commissaire ye ko aw ye taga seginw kɛ mais ko jaabi jaabi min bɔra a la aw bolo k'aw m'o fɔ mɔgɔw ye dɛ o tuma ko gɛlɛya bɛ ɲini ka wuli rumeurw bɛ mais e yɛrɛ tun kan k'a fɔ direct la dɔrɔn k'a fɔ ko polisiw ye o taa ka segin bɛɛ kɛ u ma maramafɛn foyi ye i tun k'o fɔ de direct la dɔrɔn voilà donc vraiment ne bɛ fɛ ka min fɔ nin yɔrɔ in na dɔrɔn an ka supposer sa a fɔ supposons mɔgɔ dɔw ka sɔrɔ u selila markazi misiri kɔnɔna na o kɔfɛ u taara ye terroristew ka rang na est ce que o ye dalilu ye k'a fɔ ko markazi misiri o de bɛ kan ka terroristew former yan an b'a dɔn k'a fɔ misiri bɛɛ lajɛlen bɛ don misiri kɔnɔ ka seli ala ka hinɛ an ka karamɔgɔkɛ la an'an fa abdulaziz yatabari ala k'a sara kɛ alijinɛ ye abdulaziz yatabari jɔn de y'a sɔgɔ muru la k'a faga han mɔgɔ façon bɛɛ lajɛlen bɛ don misiri kɔnɔ ka seli tɛmɛbagaw ni voyageurs ni mɔgɔ minnu bɛ quartier wɛrɛw la ka na donc vraiment hadamaden eh, ni kuma jɔlen t'i da i bɛ fɛn bɛɛ fɔ kuma minnu ni kuma womanw don quoi ale yɛrɛ ko a ka kuma kɔnɔna na ko o misiri kelen in kabako kuma de ye nin ye ko misiri kelen in ko a alimami fanbaw an'a selibaga caman bɛ yen ko ale n'u bɛ ɲɔgɔn dɔn aa misiri alimami fanba n'a selibagaw caman ko ale n'u bɛ ɲɔgɔn dɔn subahanallahi misiri min terroristew caman bɔra yen nɔ o alimami fanba e n'olu bɛ ɲɔgɔn dɔn e n'a selibaga fanba bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn vraiment donc o b'a yira k'a fɔ a dɔ la e yɛrɛ bɛ se ka kɛ terroriste ninnu ka kibaruya kalama quoi voilà ala k'an bɛn sababa ma ɔ o tɛmɛnen kɔfɛ n'i y'a jateminɛ a ka kuma ninnu fana kɔnɔna na a ko tuguni A ye kuma in jɛngɛ an balimakɛ ye kuma min fɔ k'u b'a fɛ ka olu minnu kalanna k'u bɛna silamɛya sanuman n'a jɛlen fɔ ne kɔni tɛ an balimakɛ ka ŋaniya kɔnɔ ta dɔn mais n ye kuma in n ye kuranɛ ka f mi yɔrɔ n y'o fɔ ka tɛmɛ kuma kɔnɔna na mais a ka kuma in kɔnɔ a nana n'a jɛngɛ k'a kɛ i b'a fɔ taabolo ko mankan k'a b'o don sunnamɔgɔw ni taabolo tɔw ni ɲɔgɔn cɛ quoi n'o ye sufiw ni maa wɛrɛw ye la an b'a fɔ k'a fɔ yanni sabali i kana fɔ i bɛ mɔgɔw sama ka taa o terrain in kan ni ala sɔnn'a ma eh, mɔgɔ o mɔgɔ lafaamuyalen don jamana in kɔnɔ inshallah u s- u cɛ- u sen tɛna cɛɛnɛ ka don o terrain kan quoi eh, ka d'a kan silamɛ fɛn o fɛn n'i ye kalan kɛ ni faamuya b'i la i b'a dɔn k'a fɔ ala ka kumakan ani ala kira nɛɛma ni kisi b'a ma a ka kumakan jɛlen awɔ o de laɲininen don kɛ mais ala ni ala kira ka kumakan fɔnkɔɲɔgɔnya degréw de b'a la o ala ni ala kira ka kumakan fɔnkɔɲɔgɔnya a degré dɔ bɛ yen a bɛ se ka mɔgɔ bɔ diinɛ kɔnɔ mais a degré dɔ bɛ yen o tɛ mɔgɔ bɔ diinɛ kɔnɔ i n'a fɔ n y'a fɔ ka tɛmɛ cogoya min na ni mɔgɔ min ye jɛnɛya kɛ i ye sonyɛni kɛ k'a sɔrɔ i m'o jurumu ninnu ladaga i tɛ bɔ diinɛ kɔnɔ mais ala ni kira ka kumakan fɔnkɔɲɔgɔnya don donc ni mɔgɔ min ye mɔgɔ wele ka taa o dabilali ma o tɛ silamɛya ɲuman ye wa mais est-ce que o kɔrɔ o ye problème ye o ye taabolo ko problème ye wa donc ala ni kira ka kuma nɛɛma ni kisi b'a ma o fɔɲɔgɔnya bɛ se ka mɔgɔ kɛ kafiri ye kuma dɔ la a bɛ se ka mɔgɔ kɛ kɛbira jurumu kɛba a bɛ se k'i kɛ jurumu fitinin kɛbaga ye a yɛrɛ bɛ se ka kɛ ala ni kira ka kumakan dɔw fɔɲɔgɔnya jurumu yɛrɛ tɛ yɛrɛ i tɛ jurumu sɔrɔ a la mais a bɛ se ka kɛ ko kɔnnen dɔrɔn nin bɛɛ lajɛlen bɛ silamɛya kɔnɔ ɔ n y'a fɔ cogoya min na terrain min ni hadamaden donn'a kan n'i t'a dɔn a bɛ kɛ sababu i sen bɛ cɛɛnɛ quoi i bɛ fili i bɛ mɔgɔw lafili quoi voilà bon donc a ko a ka kuma kɔnɔna na voilà ko n balimakɛ in kan bɛ silamɛya sanuma min ma ko dɔ wɛrɛ tɛ dɛ ko kufa ni iyadi kan bɛ silamɛya min ma k'o de don quoi an bɛ segin a kan ne tɛ n balimakɛ dusu kɔnɔ ta dɔn ɔ ne t'a dusu kɔnɔ ta dɔn mais ne bɔra k'a fɔ sisan Wa ala ni kira nɛɛma ni kisi b'a ma u ka kuma labatoli o de ɲininen don an fɛ o de ye silamɛya sanuma ye hadamaden seko damayira la wa ala ni kira nɛɛma ni kisi b'a ma u ka kuma fɔɲɔgɔnya fana a n'a degréw don a kɔlɔ a kɔlɔlɔ bɛɛ n'a degré don donc o tuma n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ i ka laɲini de ye ko kufa ni iyadi o tuma olu ka silamɛya sanuma kɔrɔ de ala ni kira ta ye o ye silamɛ bɛɛ ta ye ɔ mais an bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la kɛnɛ kan kufa ni iyadi fana bɛ kan ka baara min kɛ n'a y'a sɔrɔ ala ni kira ta ye o conseil islamique a bureau des oulémas u y'o bange k'o jira silamɛ bɛɛ la mali kɔnɔna na yan nɔ donc vraiment o tuma eh, an kunkolo bɛ an kan da la quoi an y'a fɔ cogoya min na an bɛ nin kuma minnu fɔ a ɲɛsinnen don mɔgɔw ma pour que hadamaden minnu n'u bɛ kumakan duman ninnu mɛn kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ u bɛ fili quoi parce que an ka jamana in kɔnɔ yan bi ni hadamaden nɛn diyara ni kumakan duman bɔra i da dɔrɔn i b'a ye mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ u bɛ kabakoya n'i ka kuma ye u bɛ tugu a nɔfɛ k'a sɔrɔ u ma kuma ninnu analyser i n'a fɔ a kan ka analyser cogoya min na donc nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a ye kuma dɔ fɔ c'est très très grave c'est très très grave vraiment mɔgɔ min b'a fɔ ko i ye journaliste ye i bɛ analysew kɛ o ye jumɛn ye ko mun na ko terrorisiya tɛ sɔrɔ fo n'a kɛra silamɛdugu de la ko terrorisme a tɛ sɔrɔ yɔrɔ si ko fo n'a kɛra silamɛdugu de est-ce que hakiliman ka kuma ye nin nin kuma yɛrɛ tɛ tiɲɛ yɛrɛ o tuma an ka segin ka taa terrorisme kɔrɔ ma terrorisme kɔrɔ ye di an kɔni bɛ min dɔn terrorisme kɔrɔ la an b'a fɔ an ka todunkan na ko jatigɛwale kɛbagaw Donc ni maa o maa i ye mɔgɔ faga i ye jatigɛwale kɛ o de ye terrorisme ye o bɛ sɔrɔ silamɛdugu dɔrɔn de la ne hakili la hali mɔgɔ min yan n'i ye denmisɛnnin fitinin ye n'i bɛ kibaruyaw suivre fagali min bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ fagali min bɛ irisi la bi o tuma irisi jamana ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ o fana ye silamɛw de ye wa a diɲɛ dugu joli joli bɛ yen nɔ ni banditisme Afrique du Sud ni Brésil ni États-Unis fusillade min bɛ kɛla yen don o don o fana ye silamɛw ka baara de ye cɛ an ka sabali sa donc nin ye kuma ye hakiliman yɛrɛ tɛ kuma min fɔ o tuma terrorisme kɔrɔ ye di donc sisan ni silamɛ de ye jatigɛwale kɛ o de ye terrorisme ye mais ni maa wɛrɛ y'a kɛ o tɛ terrorisme ye quoi aa c'est pourquoi an bɛ an ka karamɔgɔkɛ fo ala ka an ni kɛnɛya ni si jan d'a ma n'o ye eh, kinbiri ye hakili la faransi perezan kɔrɔ n'o ye jacques chirac ye a delila ka na mali la yan nɔ sommet dɔ kɔnɔna na n'o ye sommet faransi afiriki ye hakili la a kɛra mali la perezan amadu tumani ture ala ka hinɛ a la o ka waati la kinbiri ye nin question in poser jacques chirac kunna ko aw b'a la k'aw bɛ terrorisme kɛlɛ ONU yɛrɛ kɔnɔ Nations-Unies la ko bɛn ma kɛ terrorisme définition kan o tuma ko aw bɛna a kɛlɛ cogo di a ma se ka jaabi foyi di a la a ye kuma munumunu de dɔrɔn donc vraiment o tuma k'a fɔ ko terrorisme bɛ silamɛ duguw dɔrɔn de la o ye nkalon de ye tiɲɛ tɛ o yɛrɛ ye ko jɛlen ye faransi filɛ nin ye hakili la i yɛrɛ bɛ caman kalan o ma a bɛ fɔ minnu ma ko basques les basques corse hali kɔsa in na a tɛ kalo damadɔ bɔ u ka ɲɛmɔgɔ ko Yvan Colonna a kun minɛlen bɛ faransi bolo kaso la a sara kaso la u ye violence ba de kɛ yen fo faransɛw yɛrɛ sera minisiri ni fɛnw wulila ka taa ka layidu ta u ye k'a fɔ u b'u ka autonomie di u ma tellement u siranna o Corse ninnu ye attentat joli joli kɛ faransi n'o ye basquew ye ani Espagne fana a bolo fara dɔ bɛ yen o ye silamɛdugu de ye o yɛrɛ ka bɔ yen Sinn Féin fana Sinn Féin min tun bɛ anglaisw fɛ yen olu fana ye attentat joli joli kɛ dans les années quatre-vingt-dix cɛ an kunkolo b'an kan da la koyi Hitler min ye maa miliyɔn faga faga falasitinaw bɛ faga la hali dɔgɔkun tɛmɛnen ye mɔgɔ bi naani ani kɔ denmisɛnnin joli b'a la a o fana mɔgɔ minnu ye o bombardement kɛ o ye silamɛw de ye histoire la yɔrɔ min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Andalus silamɛw y'a mara siyɛkili segin bi Espagne ni Portugal ninnu bɛ yɔrɔ min na siyɛkili segin silamɛw ye dugu min mara mais e ka taa yen bi i ka mafilɛba ye n'a y'a sɔrɔ i bɛ silamɛ tamasiyɛn y'a la ka d'a kan maa wɛrɛw kɛlen ka se sɔrɔ silamɛw kan u ye silamɛya tamasiyɛn u y'a bɛɛ jɔsi ka bɔ yen peut-être f'u ka misiriba min bɛ yen ani tamasiyɛn dɔw mais ka population e y'u ka tabiya mafilɛ i b'a fɔ ko silamɛya ma deli ka kɛ tile kelen ka sababuya ka u kɛlen ka se sɔrɔ u ye fɛn min kɛ silamɛw la a dɔnnen don tariku kɔnɔ a sɛbɛnnen don choix fila dɔrɔn de tun bɛ yen u kɛlen ka se sɔrɔ silamɛw kan don soit i ka kɛ kereciyɛn ye ou bien i kan ka tigɛ donc an bɛ nin bɛɛ lajɛlen kalama donc kana terrorisme ta k'a nɔrɔ silamɛya la ninnu ye kuma ye kuma minnu n'a bɛ fɔ fɛn dɔnbaliw de ye quoi au contraire silamɛw ye dugu minnu dayɛlɛn k'a ta Proche-Orient ani Asie ninnu kɔnɔna na fo ka n'a bila afiriki yan nɔ a jate minɛ i tɛ dugu si sɔrɔ yen nɔ aa peut-être ni Arabie Saoudite bɔ a la o y'a damana ka ye kɔmi olu ye silamɛya kow de ye peut-être mɔgɔ minnu b'o dɔn o b'o dɔn i tɛ dugu si sɔrɔ yen ko kerecɛnw sigilen tɛ yen nɔ aa i b'a sɔrɔ yahudiyaw fana b'a dɔw la u ka batokɛyɔrɔw bɛ respect façon bɛɛ lajɛlen b'u kan iraki ta i ka siri ta i ka liban ta i ka falastin ta falastin umar ala ka jɛn b'a ma seyidina umar n'o ye silamɛya kalifa filanan ye waati min na falastin dayɛlɛnna n'a nana don a y'a sɔrɔ damatɛmɛ dɔ talen don ka ɲɛsin kerecɛnw ka misiri ma a ye yamaruya kɛ k'u k'u ka misiri saniya u k'a d'u ma u k'u ka bato k'a kɔnɔ i n'a fɔ a ka kan cogoya min na tɔɔrɔ si kana ta ka ɲɛsin u ma aa a dugu bɛɛ Égypte filɛ nin hali semaine passée kerecɛnw k'u to u ka mɛsi la Égypte étage sanfɛ i an y'a mɛn kibaruyaw la o tuma climatiseur de ye fɛnkɛ ma si kɛ k'a jeni ka mɔgɔ bi naani ni kɔ faga egypte copte u bɛ yen nɔ u n'u ka egiliziw aa magarabi arabi min filɛ nin ye zifuw bɛ yen nɔ u ka batokɛyɔrɔw bɛ yen mali yɛrɛ kɔnɔ yan nɔ egilizi bɛ yan kerecɛnw b'u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ i delila k'a mɛn don kelen ko silamɛ kelen wulila ka dankari u la wa cɛ o tuma an ka sabali an kana terrorisme ta k'a nɔrɔ silamɛya la aa faran eh, mali ye ɛɛ o conseil de sécurité saisir an bɛɛ lajɛlen y'a ye tile fila in na jamana min tɔgɔ fɔra a la o ye silamɛ jamana de ye wa aa donc vraiment eh, nin de don quoi ɔ o tɛmɛnen kɔfɛ kuma lasurunya la waati kuntagala bɛ ka janya dɔɔnin a ko a ka kumaw kɔnɔna na ko ibk o ka fanga binni waati ko mɔgɔw y'ale laɲini k'ale menacer k'a fɔ u bɛ taa ale kama u bɛ dankari ale la ale ni maa wɛrɛw quoi donc o tuma ko a y'o ta k'o da a ka kuma in kɔnɔna na a bɛna fɔ toujours o bɛɛ lajɛlen ye madina université kalandenw ka ko de aa vraiment adamaden ka siran ala ɲɛ quoi walayi diɲɛ ɲɛnamaya in ye waati kunkuruni waati kunkuruni i ka jɔrɔ i dayɔrɔ la walayi i kana kow ɲagami mɔgɔw kunkolo b'u kan da la e n'ala cɛ ibk kɛlɛ waati jɛkulu mɔgɔ minnu ni fɔnkɔɲɔgɔnya tun bɛ e n'u ni ɲɔgɔn cɛ m5 m5 de ye madina kalanden kalandenw ye wa aa ka d'a kan aw de tun bɛ kan ka ibk soutenir donc m5 wulila ibk contre la donc ni m5 mɔgɔw ye menace ta k'a ɲɛsin e ma o tuma e b'o fana da madina kalandenw kunna subhanallah voilà vraiment ninnu kɔni ye point damadɔw ye ne y'a essayer ka kuma minnu fɔ laɲini min b'a la o de ye an y'a fɔ kuma daminɛ na cogoya min na vraiment an bɛ hakɛto ɲini eh, an ka laɲini tɛ ka mɔgɔ dɔgɔya ou bien ka mɔgɔ buruja mais kuma dɔw bɛ yen n'a fɔra parce que ja ninnu ni kumakan ninnu bi diɲɛ in kɔnɔ a bɛ cɛrin a bɛ taa quoi o tuma a ka kan tiɲɛ fana ka bange ka se o yɔrɔ ninnu na pour que mɔgɔw ka se k'a dɔn eh, o tuma fɛn min ye sababa ye mɔgɔw kana don fili kɔnɔna na parce que anw ka jamana in kɔnɔna na yan mɔgɔw bɛ fɛn min mɛn u tulo la ka caya ni kuma dumanw don dɔrɔn i kana o tuma mɔgɔw b'a tiɲɛtigiya ka sɔrɔ a ni tiɲɛ o yɔrɔ ka jan o tuma a ka kuma fana point dɔ kɔnɔ ko saudiya jamana ale ni ameriki ni israɛl a autorité olu de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo U kɛlen don ka jihadu interdit Saudiya yɛrɛ kɔnɔ mais ko u b'a u b'a a financer extérieur la est ce que hakili yɛrɛ bɛ sɔn nin ma ɛ olu ye fɛn min interdit u ka jamana kɔnɔ u b'o financer extérieur la cogo di donc o kɔrɔ u ni américains ni israéliens de bɛ ka jihadu financer extérieur la kɛ han vraiment o tuma an ka nin kuma ninnu ɛ k'a sɔrɔ an y'a mɛn ale yɛrɛ ka analyse dɔw kɔnɔ terrorisme ko ninnu kan k'a fɔ ko bin laden min filɛ ko américains ka service secret ka fɛn labɛnnen don bon aw yɛrɛ b'o kuma ninnu fɔ kɔfɛ aw bɛ tila ka na k'a fɔ ko ko saudiya de b'u financer dɛ saudiya de b'u former dɛ ou bien a don tan a bɔ tan vraiment an hakili bɛ an kunkolo kɔnɔ an kunkolo b'an kan da la quoi voilà nin lahaliya ninnu de don ɛɛ an kɔni bɛ min fɔ a ye a k'a yɛrɛ cogo dɔn ka d'a kan silamɛya a terrain terrain glissant don a bɛ glisser i k'i yɛrɛ kɔlɔsi walayi diɲɛ intérêt fitinin in kama adamaden i b'i ka diɲɛ n'i ka lahara i b'a dɛ- a bɛɛ don bɔgɔ la walayi ɛ kɛnɛyaw tɛ yen e e bɛna mun de sɔrɔ k'a fɔ i bɛna dumuni kɛ ni o ye silamɛya burujali la san mugan san bi saba kɔnɔ o tuma o kɔfɛ i ka ɲɛnamaya bɛ ban i bɛ taa ala sɔrɔ i ɲɛ yen ɔ i ye ko minnu kɛ ala taala b'i sara n'a ye donc adamaden k'i yɛrɛ cogo dɔn vraiment a kana don nin terrain kan a kana silamɛya kɛlɛ silamɛya tɛ se ka kɛlɛ quoi silamɛya kafiribaw y'a kɛlɛ ka tɛmɛ u dɛsɛr'a la ɔ kabini kunun fo ka n'a bila bi la mais don o don dɔ de bɛ fara ale force kan donc vraiment an b'o kɔnɔnajɛya kan an b'o di a ma a n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ lajɛlen a ka nin sira in a k'a bila wa silamɛya sariya silamɛ ɲuman kelen o kelen n'i ye silamɛ ɲuman kɔni i ye silamɛya faamuya i b'a ka i bɛ silamɛya sariya i b'a bɛɛ labato awɔ i bɛ dɛsɛ k'a kɛ de mais i kɔni bɛ limaniya n'a ye jihadu yɛrɛ b'o cogoya la a jihadu n'a saratiw de don ɔ an bɛ dɛsɛ k'a kɛ de i n'a fɔ ala kira nɛɛma ni kisi b'a ma waati min na a tun bɛ maka a ma jihadu kɛ o aa ko bɛɛ lajɛlen dara a kan alahu taala ko a ka sabali a taalen madina ala ye jɛn d'a ma k'a fɔ a tɔɲɔla a ka a ka jihadu kɛ ah donc jihadu tɛ bɔ silamɛya kɔnɔna na dɛ mais jihadu n'a kɛcogow de don a n'a critères de don a n'a yamaruya siraw de don wa silamɛya kiri bɛɛ bɛ ten kuranɛ kiri bɛɛ bɛ ten ah donc k'a fɔ ko i b'i dogo ni o ye ou bien i b'i ban k'o sabati nafanin dɔ kama anw t'o kɛ dɛ An bɛ limaniya ni kuranɛ ye ani Ala kira nɛɛma ni kisi b'a ma a ka kuma bɛɛ lajɛlen ani jihadu ye ɔ mais a bɛ kɛ ni condition minnu ye o conditions de bɛ yen o tuma kunfɛ ko tɛ voilà an bɛ Ala deli Ala k'an bɛn sababa ma o tuma a dɔ la yani ni fili minnu donna kuma kɔnɔ an yɛrɛ nɔ don ani sitanɛ ni dɔnni dɔgɔya an m'a labɔ dɔgɔyali kama o tuma an y'a fɔ cogoya min na dɔrɔn a laɲini ye de ye ka se ka mɔgɔw bilasira k'u lafaamuya vraiment nin kuma minnu bɛ yen nɔ eh, mɔgɔw kana don fili la a kɔnɔna na quoi université islamique min filɛ madina c'est plus de 40 ans 40 ans o 40 ans in kɔnɔna na jɔn delila k'a ye siɲɛ kelen ko kalanden dɔ bɔra yen ka na ou bien karamɔgɔ dɔ bɔra yen ka na k'o ye terrorisme ya baara kɛ mali kɔnɔ aa ala k'an bɛn sababa ma inchallah an bɛ ala deli ala ka su hɛrɛ an bɛɛ lajɛlen ye sa mare tun warafinmatɔla ye o bara to